ka foli ni tanuni di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la aw bi fan o fan mali kɔnɔ mali kɔ kan diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen bi an bɛ a ɲɛfɔ ale kɛnɛ wɛrɛ kan a ɲɛfɔ min n'a a bɛna tali kɛ championnat national ligue un orange a tile tan ni kɔnɔntɔnnan ntolaci min n'a tun kan ka kɛ joliba AC ale ni mun ye USFAS ni ɲɔgɔn cɛ stade omnisports modibo keita ale kɔnɔna la an y'a ye maaw ye biyew ta u donna terrain kɔnɔ jalatigɛbaw y'a jira k'a fɔ ko u tɛna mun ye eh, ntolaci ale jalatigɛ kumaw taa ni ka seginna kuma camanw fɔra o tuma aw minnu sɔminnen don yiriba foot la k'a k'aw kunnafoni lajɛ yɔrɔ ye an wulila ka na s'a sun kɔrɔ fédération malienne de football ale premier vice président kasum kulibali yambox an nana s'ale ma k'a ɲininka a ko kɛra cogo di ani eh, biye minnu tara yala mɔgɔw ka wariw bɛna lase u ma wa a ko bɛna kɛ cogo di ani décision fɛn fɛn bɔra ko kɔnɔ ka se ka jaabi sɔrɔ ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen na sisan sisan don n y'o de fɔ aw ye sanga ni waati ka taa kunnafoni balamɔ a lakika nɔfɛ a bɛ sɔrɔ yiriba foot kelen de kan

ɛɛ yafa ɲini Joliba supporters bɛɛ fɛ ani USFAS supporters ani mɔgɔ mɔgɔ ni balontan kanu b'u la n'u ye biye ta ka don an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye ɛɛ comité exécutif ka erreur de ye parce que ni ko comité exécutif ka erreur don arbitre wo organisateurs wo bɛɛ bɛ anw de ka mara kɔnɔ donc n'olu ye fɛn kɛ an tɛ se k'a fɔ k'an b'a a fɔ ko karisa de nɔ don karisa nɔ don anw de ka jalaki don mankan in nana cogo min na comité eh, d'organisation mɔgɔw y'a jira k'a fɔ secrétariat ma notification ka bataki ci u ma k'a fɔ a a ye aw labɛn ka labɛn cɛsiri pour que jama kana na parce que nin ye huis clos de ye mɔgɔ tɛ don a la commission de discipline ka sanction de don USFAS kama olu ko k'olu m'a sɔrɔ donc olu ye biye bila en vente mun ye finance sécurité fɛnɛ olu fɛnɛ ma notification sɔrɔ ko k'u y'a sɔrɔ net kan mais u ma vraiment a ma c'u ma k'a fɔ a ye labɛn kɛ a ye dɔ fara parce que ni huis clos bɛ kɛ surtout n'a bɛ kɛ ekipu minnu kama minnu tun bɛ jouer don o ekipu fila la joliba b'a la joliba don bɛɛ b'a dɔn joliba ka supporterw ka ca dɔnku n'i bɛ huis clos kɛ an bɛ sekirite mɔgɔw caya n'a sɔrɔ an bɛ mɔgɔ bi duuru de ta ni biye b'a la an b'a kɛ mɔgɔ kɛmɛ ye pour que an bɛ se ka mɔgɔw bɛ se ka fɛn sɛnture cogo min na stade sɛnture cogo min na bon olu fana m'o o labɛn sigi ee programmation fana na an y'a ye marisi filanan programmera k'a to huis clos la ni huis clos bɛ kɛ i b'a kɛ marisi kelen de ye pour que min ka marisi bɛ kɛ marisi filanan na ntolatan bɛ kɛ filanan na pour que olu i kana na olu fana bali olu ka supporter la parce que n'u nana n'a fɔra huis clos mɔgɔw bɛ taa so u tɛ n'u jɔ k'u bɛ deuxième match kɔnɔ donc o bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan commission d'organisation y'a ye vraiment donc an ka biye k'a la mɔgɔw ka na ka bɔ huis clos la comme ça il faut se ka marisi wɛrɛ bɛɛ kɛ huis clos ye parce que nin taara ka dankɛ kan a yɛrɛ y'a ye arbitre nara arbitre nara u y'u chauffer u y'u ka fɛn bɛɛ kɛ k'a jira ko mun bɛ ballon bɛɛ tan donc an bɛɛ tun hakili sigilen don mais après arbitre nana ne m'a dɔn mɔgɔw de y'a f'u ye u kana kɛ wa u kana file fiyɛ en tout cas olu kan ka file fiyɛ parce que olu ma suspension kɛ o olu ma usfas suspendu comité indépendant n'o ye comité de discipline ye olu de y'a ɲangi parce que u ye mankan kɛ u ka balontan dɔ la donc u ye arbitre gosi ka fɛn caman kɛ bon o yɛrɛ kɛlen fɛnɛ usfas mɔgɔw farala fédération kan mɔgɔ min joginna ka taa yafa deli a fɛ yanni o ka se fɔlɔ colonel sega a ye lɛtiri kɛ k'a ci fédération ma k'a ci arbitriw ma pour que ka yafa ɲini u fɛ an taara fɛnɛ ani eh, koman ani sidi bekaye an taara jalo eh, min banara an taara f'a ka so an y'a jaw ye ka taa yafa ɲini a fɛ ka dɛmɛ k'a ye wa usfas fana taara nɔfɛ o dugusɛjɛ ka u ka eh, fɛn bɛɛ ta en charge non seulement u y'a ka furaw rembourser mais u taara n'a ye fana iota la pour que iota mɔgɔ bɛ se k'a ɲɛ lajɛ ala y'a kɛ iota y'a lajɛ olu ko ko foyi m'a ɲɛ sɔrɔ donc ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko o marisi kana fiyɛ alors que arbitre bɛ terrain kan a fiyɛli de mankan tun ka dɔgɔ ni a kɛlen k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ parce que huis clos in ma a kɛra cogo o cogo huis clos in bɛ kɛ USFAS fɛ u ka masiw bɛ kɛ huis clos ye donc an y'o o décision de ta k'a yira ni arbitriw ka eh, rapport nara tuma min ani commissaire ka eh, rapport an b'o de fila lajɛ n'an y'o lajɛ ni min kan ka fɔ arbitre ye ou bien commissaire ye an b'o f'u ɲɛna alors ɛɛ président an y'a ye k'a fɔ maaw ye billet ta o donna yala o billet ko ninnu bɛna kɛ cogo di yala ɛɛ a kɛlen ka fɛɛrɛ jumɛn bila ɛɛ minnu ye billet ta ka na terrain na olu kan non minnu ye billet ta ka na u ye billet ta match min na USFAS Joliba donc o match kan ka rejouer n'o match bɛ rejouer an b'a fɔ bɛɛ bɛ don fu parce que n'i ko ko mɔgɔ ka na n'u ka billet morceau ye a tɛna sɔrɔ mɔgɔw b'u ka billetw lafili donc a ɲuman ye min ye u b'a kɛ entrée libre ye bɛɛ bɛ don k'a lajɛ o bɛ kɛ o tɛ o kuma yɛrɛ tɛ mɛn n'a kuma a bɛ kɛ match en retard de ye an b'a an b'a an b'a an b'a fɛ mais Joliba soit ka match tɔ fila fɛn fɛn bɛ kɛ en tout cas n'u ni mɔgɔ mɔgɔ bɛnna a fila bɛɛ an bɛ disposition ta pour que u bɛ tulon bɛ se ka sabati cogo min bon an b'a ye bɔlɔlɔ siraw kan k'a fɔ maa caman bɛ mun ye fédération ka baaraw critiquer eh, donc an tɛna kuma bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ o i kɛra cogo o cogo jugu b'i la n'i bɛ mɔgɔw ɲɛ ni min b'i kɔ i b'u senkan mɛn mais k'a fɔ ko fédération t'a ka baara kɛ ni fédération nin t'a ka baara kɛ an tɛ se nin na bi o fédération bɛ baara la bɛɛ b'a dɔn fédération bɛ baara la san damadɔ an y'o kɛ an tun tɛ an taara shan la kamiw santona tun tan fɛ an tun ma santona tan an bɛ ko jumadi de tan dɔn sedi de ko o bɔra la de b'an e wulila la sisan sa ka ni san san sanfɛona bɛ taa fo ka kun cɛ du Mali bɛ tan fo k'a ban musow ta ni cɛw ta bɛɛ donc euh, mɔgɔ bɛna balontan ye terrain kanna de ye mais salon kɔnɔ kuma o tɛ balontan kɛ o tant que tu n'es pas sur le terrain tu ne peux pas dire que tu fais le football la fédération est sur le terrain la fédération est en train de jouer le ministère du sport aussi n'an wulila ka fɛn min ɲini u fɛ u b'a k'an ye état ye fɛn caman to yen ka don balontan na an b'a dɔn ko fitinin tɛ mali kɔnɔ fɛn bɛɛ de nécessaire tout est nécessité aujourd'hui mais malgré ça état ye avion affrété an ka taa an ka coupe du monde éliminatoire bɛɛ kɛ kɔfɛ mais o bɛɛ la mali ma battu donc an qualifiera mais min tiɲɛna o ye coupe du monde ni kokan de la kan de y'aw de ye o kɔni o tiɲɛna o tɛmɛ o ci o tiɲɛni barika bonya parce que an tun sigilen tɛ an bɛ dan yɔrɔ min an tun sigilen tɛ n bɛ profiter ka micro la ka public malien bɛɛ fo parce que u bɔra a nɔ a nɔ u ma mankan kɛ u ma mɔgɔ neni u ma mɔgɔ fa u ma mɔgɔ ba olu yɛrɛ y'a ye aa vraiment ala ma sɔn an ka victoire de ma nɔntɛ u bɔra u ye supporteli kɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ billet dɛsɛra mais o bɛɛ la an batira an fɛ yan donc o de y'an éliminer an ye match min kɛ yan donc euh, vraiment n'an bɛ sɔn discipline ma maliyɛn a bɛ discipline kɛ ka ɲɛ mais ɲana an ka to discipline kelen kɔ comme dege karamɔgɔ yɛlɛmara ni kura min sɔrɔla ni zen ye aa je crois que n'a ye baara kolon daminɛ dɔrɔn an b'a fɔ k'a ka lajɔ parce que an tɛ sɔn mɔgɔ si bolo tuguni i kana taa n'a ye sira min kan sira min bɛ eh, jama lakasi sira min b'a to an bɛ wari bɔ an t'a nɔ ye an tɛna sɔn o ma tuguni alors président an bɛna eh, n da don kuma dɔ la débat kun t'o ye bi mais n bɛ fɛ ka a- a don débat kɔnɔ omnisports ta gazon i b'a ye ka fɔ dege karamɔgɔ caman bɛ bila ye an y'a ye waati dɔw fana la tun ye dusute duuru bɛ bila ka taa 26 mars la a ka ka sigi nana yala tɛrɛn ko ninnu bɛ cogo di a bɛna solution jumɛn ta minnu ye fédération ye hali n'a y'a sɔrɔ tɛrɛn ninnu tɛ aw yɛrɛ ka yamaruya kɛrɛnkɛrɛn ninnu tɔn na tɛrɛn t'an ta ye o ye état de ta ye anw bɛ tɛrɛn ye de ka jouer a kan o n'i ta tɛ so ye i tɛ se k'a fɔ k'i b'a k'i sago ye k'i b'a ci ou bien i bɛ nin kɛ anw y'a ɲini minisiri fɛ adressé direction nationale des sports et de l'éducation physique an ko ko mamadou konaté cɛnnen don or coupe du mali bɛ ka surunya finale a dun k'an ka taa yen de an t'a fɛ an ka mɔgɔw inviter jamana ɲɛmɔgɔ ka t'i sigi ka sɔrɔ an ka tɛrɛn bɛ tan a y'an yamaruya an ka aw ka journée saba ɲɔgɔn d'an ma 26 mars la comme o dilannen don pour que an bɛ se ka gazon bɛɛ dilan anw yɛrɛ de bɛ wari bɔ fédération k'a dilan u tun sɔnna mais après comme match bɛ kɛ sini bi an welela k'a fɔ ko k'a bɔ a an ko mun na ko non ko parce que ko fɛn dilanna olu m'a réceptionné bon an ko aw m'a réceptionné aw dun ye coupe du monde tan a kan donc c'était étonnant mais n'u ma sɔn anw ta tɛ o y'a sɔrɔ an ye bɔgɔ ni gazon ni pour que ka semi ani nɔgɔ an y'o bɛɛ lana cɛncɛn ni nɔgɔ ani gazon kisɛw ka se ka semi ka arroser an y'o bɛɛ lajɔ an taara olu cɛ k'u bila kɛrɛfɛ min kɛra yɔrɔ minnu na an y'a se k'u dami pour que an bɛ se k'an ka championnat tan u ko ko n'a réceptionnera u b'an wele n'an b'a fɛ a ka réceptionner de an ka nin fermer au moins tile tan duuru dɔrɔn n'an y'o baara kɛ a bɛ to ka arroser an b'a dɔn gazon a bɛ wuli joona a bɛ se ka kan sago ye o de y'a to baara lajɔ anw yɛrɛ sɛbɛ fɛn tɛ anw ka ko la tɛ k'a fɔ ko a ka jɔ bi ka sɔrɔ a tun ma dilan ka ɲɛ a tun man d'anw ye mais n'i ta tɛ fɛn ye f'i bɛ location de la ni min ta don n'o ye min fɔ i bɛ obligé ka o sira tagama sisan an bɛ baro kuncɛ kumakan labanw ka ɲɛsin public sportif malien ma bon public sportif du malien ne b'u fo parce que vraiment c'est un bon public a bɛ san damadɔ bɔ an ka balontan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la force bɛ ka don a la a bɛ ka taa ɲɛfɛ n'i y'a ye mɔgɔw kulera mɔgɔw kasira mɔgɔ ye mankan ci c'est que u y'a ye baara dɔ de kɛra c'est que u y'a dɔn an bɛ se ka fɛn sɔrɔ balontan donc an ka to o lancée an ka to o kɔnɔ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka fɛn fɛn ekipu dirijan kelen kelen a bɛɛ ye mɔgɔ de ye mɔgɔbaw de ye donc ka fɛn bɛɛ kɛ ni bɛɛ ye baara kɛ a ka kɛ depuis troisième division na ka baara kɛ ka yɛlɛ ka taa deuxième na deuxième division fɛnɛ ka baara kɛ première ka baara kɛ a kɛra cogo cogo san min bɛ ka na nin ye n'an ye championnat tan k'a ɲa ka coupe du mali tan k'a ɲa arbitre k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min bɛ gagner o ka gagner ni min bɛ perdre o ka perdre o ka kɛ sariya kan bɛɛ ka sariya bato n'o kɛra an ka sport bɛ taa ɲɛ balontan in bɛ taa ɲɛ an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la o b'a sɔrɔ denmisɛnnin minnu bɛ bɔ ka taa kɔfɛ olu ka cɛya olu bɛna an dɛmɛ équipe nationale dɛmɛ o bɛɛ ye fɛnba de ye n'an bɛ k'o cɛsiri donc vraiment ne bɛ public malien fo an ye min daminɛ nin ye ka faneni baneni ni kɛlɛ bɔ an ka balontan na k'a kɛ dɔrɔn n'i batira c'est que i ka kan ka bati de parce que n'i taara balontan na soit i bɛ gagner soit i bɛ bati donc u k'a dɔn don min na n'i ma gagner c'est pas la fin du monde i bɛ se ka gagner don wɛrɛ donc a ka kɛ tilɛni tulon ni yɛlɛ kan o de cɛ ka ɲi an ka balontan ma o de b'an talen ani cɛsiri à la fin de cette émission n y'o de fɔ aw ye sanga ni waati ka taa kunnafoni balamaw a lakika nɔfɛ a bɛ sɔrɔ mun yiriba foot ale kelen de sanfɛ aw kana ɲinɛ ka continuer ka abonner mun ye yiriba foot ale ka page kan surtout yiriba foot 2.0 ale kura in sanfɛ sisan nɔ yaasa aw kana se an ka kunnafoni si ale jɛ bakari jawni ale bolo ka di kojugu n bɛ deli k'a fɔ aw ye ale bɛ cadrage la amajari tarawele an b'a fɔ ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛw olu kɛnɛ kan yiriba foot ale sanfɛ ala ka sunkalo timɛ k'o ɲuman di ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn